Welcome to Olivia Fresh trends, inspiring stories, and fun. constituency ina iliyonse polling center ina iliyonse ikakhale chimene akufuna amalawi chikachitike osati anthu ena atengepo mwayi ndi kupanga upandu kuti mavoti amene akuponya amalawi chimene akufuna iwowo chisatani chisakhale chimenechocho iyayi Meeting ino ngati zipani zotsutsa takhala tikukambirana pa kanthawi mene timaona mene dziko ikuyendera makamaka pa chigawo cha pakati pano. Anzathu afotokozera ifenso tili ndi nkhani zambirimbiri zimene tingafotokozere zimene zakhala zikutichitikira kuno Central Region. Kukumana ndi zokhoma zambirimbiri ngati kuti tonsefe sife a Malawi. Nde ife titawunikirana ngati azipani akuluakulu kuno ku central region nkukambirana kuti ah kodi tingapange bwanji kuti a Malawi azitha kupanga ndale mwa ufulu komanso chimene akufuna a Malawi akakalowa mu kachipinda kovotera kaja voti yawo akakayiperekadi kwa Mulungu kuti munthu amene tamusankha ife ndi uyuyu chikakhale chomwecho opanda munthu wina osokoneza. mpamene ife tinabwerano nkuti ayi maka kukambirana kuli kumeneko koma zikufunikanso tiyankhulirepo tifotokozere mtundu wa malawi kuti zimene tikupanga panozi sizitengera kuti munthu uli chipani chanji chifukwa ndi amalawi amene akuvutika tikamavutika tikumavutika ndi tonse sichikumasankha kuti pokuti njala yagwa ikagwa mu nyumba cha dpp yokhayokha iyayi kapena ikagwa mu nyumba ya utm yokhayokha iyayi njala imene tikumana nayo ife ikugwa m'manyumba onse osang'ana chipani komanso nzathu akachitidwa nkhaza azimayi akuchipani kaya ndi azibambo kaya ndi a youth sizumatengeranso kuti munthu akapita kuchipatala amakalembetsa kuti iye poti ndi wachipani chakuti nde achira nsanga iyayi munthu akatemedwa watemedwabe basi nde ine ngati nakubala zumakhala zondimvetsa chisoni kumaona anyamata athu achimalawi akugwiritsidwa ntchito kuti apange za upandu in the name of chani ndale ndale izizi si zimene tinamenyera ife ufulu kuno kuchani ku malawi central region si dziko payokha central region ndi part of chani malawi tonsefe tili pano tikalembesa mapepala athu kaya mufuna passport kaya ndi license kaya ndi china chichonse pepala imalemba malawi siilemba chipani iyayi nde choyambirira chimene titsogoze pano ndikuti malawi wabwinoyi tingapange bwanji kuti aliyense akhale m'malo mwake pano patakhala ndi 31 days masiku ochepa ambiri oti tipangire chani kampeni koma kampeni kumene kupitaku ndi mmene zikuchitikirako zimafunika kuti aliyense apange kampeni momasuka tili pano kukambirana kuti kodi monitoring yathu kuyang'anira ujeni mavoti athu tingazayang'anire bwanji makamaka madera ena oti ife sitinayimitse chani makandideti komanso azinzathu ena sanayimitse makandideti kodi tizangowasiya mavoti amene aja kuti ena azakolole ayi zikufunika kuti ifenso tiikirepo nzeru zathu tikhale ogwirizana kuyang'anira kuti mavoti amene ajawo amene apereka amalawi kwa munthu amene akumfunayo aka- akakhaledi m'malo mwake chinanso nchonena kuti zimene zimachitikazi zokhala ngati nkhanzazi kwa anthu amene akupanga ndale pano wina aliyense ali muno kuchipani chimene akuchokera akhoza kufotokozerapo nkhanza zimene anatani anakumana nazo izizi si zimene malawi amafuna malawi wa john chilembwe si uyuyu Malawi wa Kamuzu Banda suyuyu, Malawi wa Orton Chirwa suyuyu, Malawi a Chihana suyuyu, Malawi wa anthu onse amene anabwera mu mbuyo mwathu kuti tifike pa point iyi kuti anthu tikhale kuti tili ndi matipati. Malawi wake sanati- sanatimenyere nkhondo kuti ena azizapwetekeka kumenyedwa kuotcheredwa chani magalimoto kuti anthu akufuna kupanga ndale. Ine ndikuona ngati pamenepopo ife ngati atsogoleri tikuyenera kuti tiyankhulirepo kuti izizi sizikutisangalatsa. Tikangokhala chete anga- angamaone ngati ndale zimene timafuna kupanga ndithu ndi izizi. Ine ndikungofuna kuyankhulapo kuti ife ngati azipani zosiyanasiyana tikaona kuti lero abwera azapanga chipongwe chipani cha aford ife a utm kaya dpp a pp udf zipani zonse zotsutsa kumangoyang'anirira ngati kuti sizikutikhudza sitikuthandizana chifukwa munthu akapangidwa attack ngati akabweretsa chiopsezo pa chipani china chilichonse chimene ndachitchula paja tizizitenga ngati kuti ifeso azitani atipangaso chipongwe lero zili kwa ife mawa chili pa ndani pa anzako nde tikazilekerera zipezeka kuti ife akutipanga chipongwe kenako tizasowa owombolana tonse tizapezeka kuti miyendo tilibe timangoyang'anirana anzathu akudulidwa mwendo akuluakulu bwanji sitinayikepo gawo ndi nzeru ngati anthu okonda dziko lawo kuti izizi tiziletse zisanafike chani posakambire- posakambika Tifuna tiwapempheso azinzathu azipani zina amene sanathe kubwera tsiku la lero kudzera zokambirana zimene zimakhalapo za ma, ziba, zipani zotsutsa uwuwu ndi ubale oti tiyang'anire mavoti athu asazabedwe makamaka kuno ku central region Ife pano ngati Vice President Central inenso Vice President Central ndi zipani zonse zimene zili ndi masapota komanso anthu amene analembetsa pano pa chigawo cha pakati tikufunika tikhale ndi chani atcheru komanso anzeru kuti azinzathu asatitani asatibere zisankho ife ngati opposition chimene tikufuna tonsefe nchimodzi tikufuna kuti malawi akhale wabwino okomera tonse koma kuti malawiwo afike pokomera tonse zikufunika kuti mavoti anthu amene azapereke pa 16 september azakhaledi voti imene munthu wapereka ku malawi izikakhaladi tikamakawerenga tizikati voti imene munthu anatani anaponya osati ena abwerepo kumafuna kuzatengerapo mphamvu chifukwa ubwino wake wa chisankho chinocho Palibe amene angapange nzeru zoyipa ife nkumangomuyang'anira nkumangomuonerera. Tikakhala pa polling centre paja timakhala ma monitor a zipani zosiyanasiyana. Pamakhala a zipani zonse amene ali ndi candidate. Tikuyenera kuti tigwire ntchito limodzi nkumayang'anira kuti aliyense amene akufunayo kaya ife sizikutiyendera zikuwayendera anzathu kumavomereza kuti. izizi ndi za Malawi. Chisankho chimene pa polling centre imeneyo apanga ndiye ndi chiti chimenechocho. Koma osati mpakana anthu akatitusire zikwanje, kumatiopseza, kumabwera m'makomo mwathu nkhani yake ya ndale yomweyomweyi. Izizi ndikuona ngati palibe nzeru komanso si zimene zimayenera kuti zizichitika ku Malawi. mu sa- mu chaka cha 2025 tuona ngati tikubwerera m'mbuyo tikubwerera mu nthawi ija yomwe inali yotani yowawa ku dziko panopa tili ndi zipani zosiyanasiyana zambirimbiri chipani china chilichonse ngati sichinali nawo pa kukambirana kumene amapanga ma director of elections a zipani zonse zotsutsa iwonso ndiwo oyitanidwa kuti nawonso akhale nawo pokambiranapo tikambitsane kuti Tiziyendetsa bwanji zinthuzi kuti wina aliyense azipanga kampeni komanso azikhala omasuka kuvala chitenje cha chipani china chilichonse muno mu Central Region kupanga ndale za smart zosatani zosakhaulitsa iyayi. Ana athu asiye kugwiritsidwa ntchito ngati makasu kuti iwowo azipweteka azinzawo. Zimenezozo si zimene tikutani tikufuna ifeyo. Tikufuna kuti ndale zathu zikhale zopita pachitsogolo, zoyang'ana chitsogolo, zokhonza dziko. munthu amene akumfunayo president wa chipani chimene chingapambenecho chikhaledi kuti ndi chifukwa choti amalawi anatani anachisankha osati chifukwa wina wake anayikirapo maganizo ake oyipa ndiye ndinangoti ndifotokozereko kumbali yathu kuti ife ndife osangalala kugwira ntchito ndi zipani zina zotsutsa kuonetsetsa kuti ndale zathu kuno ku central region zikhale zololerana zikhale ndale zangati anthu opemphera dziko lino ndi la anthu opemphera si choncho Ndiye tisamaiwale kuti ndife ndani. Kuyankhulano kwa azinzanga ku utm, ife a utm ndife anthu amtendere, sitikonda mavuvu, sitipanga nawo zimenezozo. Ndiye anthu ena amachita kubwera kuzatiyamba koma ife sitikumawabwezera. Koma kusabwezerako sikuti ndife opusa koma chifukwa ife ndife ana a Mulungu. timadziwa chimene tikufuna sitifuna kuti dziko lino lifike mpaka noti lilowe mukhondo olo likhale mapungwepungwe zimene zimachitika maiko ena chifukwa ena akanika kuvomekeza kuti nthawi yawo yatani yatha zimenezozo sizabwino ine ndinganene kuti kuno ku utm mukaona nzanu wa chipani china chilichonse chimene sichali muno iyayi kaya ndi wa dpp kaya ndi fp kaya udf kaya aford kaya pp ameneyo ngati apangidwa chipongwe muchitenge kuti munthu so wa UTM akupangidwa chani chipongwe tizikhala okondana Chimodzimodzinso azinzathu a zipani zimene muli muno, a dpp kaya PP, aford ndi zipani zonse zotsutsa zili kuno Malawi. Mukaona anthu athu kuno ku Central Region a utm akupangidwa chipongwe, ma billboard awo akuchotsedwa, magalimoto, anyamata ama a- ife pompano kunachitika incident ma constituency mu anthu kumathamangitsidwa ndithu nzikwanje. kumaphwanyirana magalimoto tikamuona nzathu akupangidwa chipongwe chimenechocho tichitenge ngati ndife kholo mwana uja kuzokhala ndani wathu ifenso tisalole zimenezi zitani zichitike ife tili pano kungoonetsetsa kuti Amalawi amve kuti ifeyo ngati atsogoleri akuno andale ku central region zikuchitikazi sizikutisangalatsa komanso si mbali yathu yachani ya ndale ndale za pamalawi zimene tinamenyera ufulu president wina aliyense amene anakhalapo pa mpando anakhalapo chifukwa anthu anamsankha nde ifenso chaka chino chisankho cha Amalawi chichite chani chigwire ntchito wina aliyense asabwere kuzasokoneza chisankho ndi malingaliro achani a malawi ife ngati utm aliyense amakhala ndi chiyembekezo kuti president wakatani awina koma just because tiku- aliyense ali ndi chiyembekezo kuti president wathu awina ngati ife tili ndi chiyembekezo kuti president wathu akhoza kuwina it doesn't mean kuti nde kuti tatani tapangire nkhaza azinzathu ena kuti wosaso akanike kupanga chani msonkhano ife tupanga msonkhano tulowera uku azinzathu azilowera kuchani mbali inayo kuti aliyense apeze machani mavoti tiyeni fundo zigwire chani zigwire ntchito anthu asankhe ntchito zimene tikuwauza kuti tizapangira ngati amalawi anthu asankhe nzeru zimene tikuwauza ndi zimene atha kuona kuti izizi zimene zingatithandize ife ngati amalawi ndi ana athu kupita chani chitsogolo ndiye kungotsindika kuti ndale zimene zikuchitika pano ku central region sizikupatsa chidwi yayi zikukhala zokhumudwitsa ndipo zikukhala zinthu zosayenerera ngati dziko lathu la malawi izizi zisiyike tipempha ino akumeki ndi mabungwe owona za ufulu wa anthu chonde chonde makamaka ku polisi mafailo nde alipo oti ambirimbiri nkhaninkhani zipani zosiyanasiyana zakadandaula kuti ife tikupangidwa nkhaza kodi enawo mwamangapo liti kuti anthu tizidziwadi kuti ntchito yanu mukugwira kodi inu ameki ameki tu ndinu oyang'anira tonse ndife ana anu nde isamatengere kuti poti wadandaula ndi wachipani chotsutsa nde nkhani ija iponderezedwe iyayi nkhani ina iliyonse imene zifika ku meki tikupempheni gwirani nayoni ntchito inu apolisi ndinu abale athu enanu ndinu azichimwene athu musayiwale kuti ndinunso amalawi Munthu akabwera kuzadandaula wa chipani chotsutsa tenganiponi mbali gwirani chani ntchito amati lamulo ikhale mmalo mwake tisaiwale kuti kuseli kwa 16 September tosefebe ndife amalawi kuseli kwa 16 September mulandu suwola mukaphwanya magalimoto athu mukakhapa anthu athu mukatizuza muyembekezere kuti after 16 september tikakumanabe kuchani ku lamulolo lamulo likagwire chani ntchito nde izizi azibale anganu amalawi amene amakugwirisani ntchito kuti muzitipangira nkhaza lekani lekani lekani ikatha 16 september iyi ena a inu azakuyiwalani azayiwala kuti anakutumaninso ndi iwo mu khoti amakakana kuti akundinamizira sinatani sinamutume umakhala iwe ndi mulungu wako kumazifotokoza nde azibale anga tiyeni tikondane tikamatha 16 september tosefe tili muno ndife amalawi tipange ndale za smart zimene akufuna amalawi zitani zichitike fundo ziyende pachani pa ground zimene tikufuna ifeyo zikomo kwambiri
zikomo zikomo Dpp woye! Dpp woye! UTM! UTM! PP! PP! Aford! Aford! Ndukhulupirira kuti zikuyenda bwino madamu vice president komanso inu a vice president honorable gangata mosataya nthawi mundilole ndipereke mwayi umenewu kwa honorable alfred gangata kuti ayankhule ku mtundu wa malawi zikomo kwambiri
dpp oye profesa akapita muthalika oye afundi oye utm Eh, paja ai afuda kumanena machine machine mumati pachi machini machini yeah, yeah. kodi zakhala bwanji makifunangawo satheka PP aha. Um, nithokoze kwambiri my sister Helen, Vice President uh, uh, UTM for Central Region. Um, ulemu wa

ndi ena onse amene muli pano mulandire ulemu wanu app aford komanso uh, alibate uh, nonse mulandire ulemu wanu zambiri uh, my sister helen vice president for central wayankhula kale um, koma Ndikukhulupirira kuti chimene Amalawi amayembekezera lero kapena zimene amayang'ana ataona makamaka awiriwa amaganiza ngati kuti eh, we are signing the alliance edi uh, the reason why mwina amalawi amapanga zimenezo ndikuona mavuto amene tili nawo muno mmalawi amene akumana nawo kamba ka boma limene lilephera limene analonjezedwa ndi zambiri koma zinthu zimasiyana kwambiri chifukwa ife ma vice president a central region titakhala pansi ndikuona uh, mavuto amene takhala tikumana nawo ngati a dpp nkhanza zimene zakhalidwa ku mcp atapanga mcp uh, for example mponera komanso kwa nsundwe ndi zinthu zambiri komanso kutengera kuti zimene zinachitika in 2020 masankho aja kumapeza kuti anthu amakhapidwa ma monitor zambirimbiri a dpp anakhapidwa so titakhala pansi ndikunikira zonsezo tinaona kuti ndi chabwino kwambiri kuti tikambirane komanso tipange umodzi tigwirizane tigwire ntchito uh, kopanga uh, secure mavoti a dpp, mavoti a utm, mavoti a aford ndi zipani zotsutsa. Pozindikira kuti tonsefe tili ndi mdani mmodzi eh, amene ali Malawi Congress Party pakali pano. So tinaona ndi chinthu chabwino kwambiri kuti anthufe tigwirizane ah, kuti tiyende limodzi pa ntchito ngati zimenezozo. Ndiye kuyambira lero eh, ifeyo ngati ma vice president a central region komanso zipani zina zotsutsa zimene zili ready kugwira nafe ntchito pa central region pano amene akumva kupweteka okhawo amene akumva kupweteka ndi mavuto amene ali mu boma muno ajoyine zimene ife tifuna tipange kumene zimene ife taziyamba lerolo ngati a pp komanso a dpp ndi utm Zimenezi zithandizira kwambiri kuonetsetsa kuti ngati apanga attack munthu wa PP ndiye kuti apanganso attack munthu wa UTM. Ngati apanga attack munthu wa DPP ndiye kuti apanganso attack munthu wa Aford. Ngati apanga attack munthu wa Aford ndiye apanganso attack munthu wa Liberty. Zimenezi timafuna kuti tizi uh, nene pano poyera Kuti mtundu wa Amalawi udziwe, makamakanso tipereke chiyembekezo kwa anthu a Central Region kuti akavote momasuka, adzatuluke, voti yawo ifeyo azipani zotsutsa titeteza. Munthu amene ati awine pa 16 akhale kuti yekhayo amene wavotedwa ndi Amalawi. Pa zonse zimene tikupanga, mavoto onsewa Ineyo ndimakhulupirira komanso ndikukhulupirira kuti Mulungu wowina akumudziwa kale nde tilole chifuniro cha Mulungu chichitike. Pasapezeke anthu ena kunena kuti achidule pakati chifuniro cha Mulungu. Eti tinapempha Amalawi muno m'Malawi utsogoleri tokha. osati mulungu iyayi mulungu ndi amene amaika utsogoleri pena paliponse zinapangikanso ndi m'baibulo koma anthu anafika nthawi ina yake onena kuti ambuye ulamuliro woti ife tatopa nawo ndi anawasiyira kuti asankhe okha koma atasankha ulamuliro umenewo anakumana ndi mavuto ambirimbiri chimodzimodzinso muno m'malawi tidafuna kuti iyayi am- a- ambuye utsogoleri munatipatsa peter mutharika sitinaufune koma tidanena kuti tipite pa msewu ndikumakapanga mademo chaka chathunthu kumapanga mademo kusankha okha amalawi osati chifukwa cha mulungu yayi koma utsogoleriwo utsogoleriwo wabwera wationetsa nawo zinthu ndi utsogoleri wopweteka kwambiri ndikanakonda kuti ulendo uno chifuniro cha mulungu chichitike chifuniro cha mulungu chichitika bwanji chichitika kamba konena kuti anthufe tagwirizana ifeyo a zipanife tiyike ma personal gains athu kumbuyo koma pogwira ntchito limodzi monga ine ndapanga ndi nzangayo helen pano pa central region ndikukhulupiriranso kuti azipanizi a, a mzigawo zina apanganso chimodzimodzi. Chofunika kwambiri nkuti voti itetezedwe. Tapanga agri- tapanga draft agreement imene timene tisainirane pano imene timati MOU mmene muli ndondomeko yonse imene tagwirire ntchito koma kamba konena kuti uh, director wa UTM uh, legal sanayione nde tagwirizana kuti ayipange go through akapanga zimenezo ndiye kuti uh, tisayinira magwiridwe athu a ntchito mmene tichitire koma kuyambira lero kupita mtsogolomu ndiye kuti ifeyo ngati dpp region komanso ngati vice president alfred gangata uh, ndi zipani zotsutsa tiyamba kugwira ntchito limodzi komanso limodzi ndi utm tonsefe tili ku opposition wherever alowa boma nda kabambe it doesn't matter kaya alowa mboma ndi eh, a david mbewe it doesn't matter kaya alowa ndi ras chikomeni zimenezo nzopanda ntchito kaya alowa ndi profesa arthur peter mutharika zonsezo zopanda ntchito chimene ife tikufuna nchoti pa 16 pano malawi congress party itani kodi ndiye ndikulephera kuti ndiyankhule zambiri chifukwa kuti nanga si zimene tifuna tiyankhule pano ndizokhala zimene tifuna zikhale mu agreement komanso kukana kuti eh, pakhale zoyankhula zina zambirimbiri eti eh, wherever alliance yeniyeni alliance ya national pakati pa utm ndi dpp itheka zimenezo zitengera akuluakuluwo malingana ndi mmene malingana ndi mmene akuluakulu ataonere kuti kodi amalawi ndi ifeyo zofuna zathu masitoko e, mapiza a mnyumba mwathu ndi amalawi amene akuvutika kunjaku chofuna kwambiri kodi ndi chani ndiye akazindikira zimenezo ndikukhulupirira kuti tipanga alliance yabwino yokuti uh, uh, tigwire ntchito limodzi ngati national level koma pakali pano ifeyo a central region dpp komanso utm uh, vice president uh, ndi chipani cha utm region i- i- ndi central region tagwirizana kuti tigwire ntchito limodzi popanga secure mavoti komanso mwina maapproach zina ndi ena tikhale tili limodzi kupanga zinthu zimenezo because because ngati awa awachotsera mabana onse kupakisako eti ndiye mabana amene achotsa aja nanga mavoti afika ndimafuna kukuuzani chemwali kuti mabana afe- a- achotsa aja sanafike mavoti yayi imeneyo ndi operations ndiye kuti dpp utm pp tipanga limodzi ma operations onse to make sure kuti zinthu zikhala zina mudima chifukwa asamuonelere kuti ndi mzimayi iyayi timthandize magwiridwe a ntchito pamene pa zonsezi tifuna kuti dpp kaya ndi utm chidwa chani kuti mboma koma ife chimene tikufuna choti amalawi amene akufunika pakali pano tapulumutse mu ng'anjo muno mMalawi kuonjezera apo ngakhale tikupanga maapproaches pakali pano taamukhala zimenezozo pali makonstituencies ena amene a dpp muli makandidate mwina muli makandidate mwina a utm mulibemo mwina utm ali makandideti awo eti tifuna tione kuti tigwire ntchito limodzi because we need to panga support wa utm uja kumeneko kuti timthandize ngakhale tikutibe ngati tikupanga zimenezozo limodzi tikugwira ntchito limodzi chimene tikufuna n'chokuti ifeyo mavoti athu akanati amene kuti akatetezedwe so mwina kunjaku ena athu matanitani iyayi uwu ndi mgwirizano umene ife tikupanga anthu a central region at regional level mutimvetse bwino eti zimene tikupanga apazi tikugwirizana at regional level dpp region ndinso utm region pp ndiwo osati nso a pp kubwera northern region atha kukapanganso mgwirizano muno umenewo ngati akufuna ngati nawo akuona kuti amalawi atani kuti apindula southern region atha kupanga chimodzimodzinso koma chachikulu nchokuti ifeyo tagwirizana kuti tigwire ntchito limodzi uh, uh, uh, utm komanso dpp pano pa central region kuyambira lero mpaka mtsogolowo mwina ineyo ndithu zapanga msonkhano wangawo ngati ndikakhale msonkhano ena akapanga msonkhano a utm simudzabwera nanga ifeyo a utm akatipanga ifeyo invite sitidzapita chifukwa chimene tikufuna nchokuti malawi congress party basi ikusangalala titani kodi ndiye tonsefe tili ku opposition eti so a dpp mukatifuna ku utm ife titani kodi a utm nso ife tizabweranso ku dpp titani kodi msonkhano umene tidapange ineyo umene tidapange ndapanga invite our vice president komanso the entire utm pp zipani zonse zija kuti msonkhano umene tikapange tonsefe tikhale tili limodzi ndi mawu amenewa ndikuona ngati ndiyankhula kwambiri koma nkhani yaikulu njoti tagwirizana kuti tigwire ntchito limodzi pano pa central region zikomo kwambiri
president awombere mmanja vice president athu Ah, ndikukhulupirira kuti amalawi akuona zimene zikuyankhulidwa mnyumba ino ndipo atsogoleri amene tili nawo apa onse ndi achinyamata ku utm ndi wachinyamata ku dpp ndi wachinyamata ku aford ndi wachinyamata ku zipani zonse ku people's party ndi wachinyamata kusonyeza kuti dziko lino likuyenera kuyendetsedwa ndi achinyamata achinyamata ake ndi ati Ah, ndipereka ulemu pamene timayamba paja a director a amayi kuchokera ku chipani cha dpp amene tili nawo muno Ah, mayi kunje amene muli pakati pathu landirani ulemu wanu komanso inu mayi emily india director wa amayi ku chipani cha utm landirani ulemu wanu director, director of youth ku chipani cha dpp owen uh, owen chanza landirani ulemu wanu komanso ku chipani cha utm aron chweza ndi maudindo onse amene mwafika muno landirani ulemu wanu amayi ndi abambo mu nthawi ino mundilole mundilole mu nthawi